ne balimaw ani ɲanguma somɔgɔw nse a bi baro bɛ aya ni awa de kan buramuso ni buramuso fitini ni buramuso kɔrɔba de buktum tv an bɛna revue kɛ bi épisode 1 à 9 awɔ parce que a daminɛra a mɛnna dɔɔni donc u bɛ 9e épisode de la Donc, euh, comme ne m'a daminɛ a daminɛ kuma la, donc an bɛna revue kɛ de l'épisode 1 à 9 directement. Donc, et puis comme euh, série min don a ka surun, donc an bɛna épisode caman de fara ɲɔgɔn kan k'olu k'olu review kɛ quoi. Ɔ donc comme n y'a fɔ cogo min na aw ye nin série de ni Buktum ka nin série Awa ni Aya a bɛ bamanankan yɛrɛ de la 100 pour 100. a bɛɛ ye bamanankan ee eh, donc série in kuma bɛ buramuso fitini ni buramuso buramuso kɔrɔba ka kɛlɛw de kan aa ah, an yɛrɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn dɛ ɔ furu ma nɔgɔ cɛ ni musoya la mais furu bɛ yen mais comme i tɛ i furula i furuyɔrɔ la donc i furula mɔgɔ ma donc mɔgɔ mun balima b'u la parents b'u la donc sigi sigi ma nɔgɔ sigi sigi déjà n'i ko ko mɔgɔ min ma ko n'an ka sigi a i y'a fɔ ko n'an ka kɛlɛ donc sigi ma nɔgɔ donc faamuyali la faamuyalikɛbagaw bɛ sigi la donc minnu fana tɛ faamuyali kɛ olu fana bɛ sigi la donc sisan buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔba o kɛlɛ o tɛ bi kɛlɛ ye o kɛlɛ daminɛra depuis fataraba tile et puis kɛlɛ min don mali dɔrɔn tɛ afiriki dɔrɔn tɛ kɛlɛ min don a kɛlɛ bɛ yɔrɔ caman na généralement a kɛlɛ bɛ yɔrɔ caman na hali a mana kɛ erɔpu ye ɔ donc kɛlɛ min don a ma nɔgɔ quoi n'i kɛra ni buramuso kɔrɔba ma kɛ mɔgɔ lafaamuyalen ye a a kumaw ka ca ni buramuso fitinin ma kɛ mɔgɔ lafaamuyalen a kumaw ka ca aa donc dans tous les cas a mana kɛ cogo cogo buramuso fitinin de kan k'a to buramuso kɔrɔba ta la parce que ale de den ale de nana et puis ale de bɔra ka so ka na waliso kɔnɔ donc n'i kɔni nana waliso kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni ne ka hakilina ta la dɛ n'i nana waliso kɔnɔ i b'i mada de i b'i mada i bɔra i ka so i nana i ka so fɛnɛ mais waliso de don donc a mana kɛ cogo cogo kɔni ne bolo i b'i mada quoi donc et puis anw bara souvent parce que comme dubaw de don ɔ ou bien hali ni dubaw tɛ donc souvent premier fils premier den den fɔlɔ ba bɛ kɛ ale de bolo quoi ɔ donc i ni buramuso kɔni bɛn foyi t'o bɔ mais a ah, kuma kuma dɔw la bɛn fɛnɛ a man nɔgɔ parce que ni faamuyalikɛla fila tɛ ɲɔgɔn kan a kuma man nɔgɔ mais bon a mana kɛ cogo cogo parce que den n'a ka éducation min na ɔ buramuso fɛnɛ n'a ka faamuyali cogo don ɔ donc ne yɛrɛ kɔni ni i ni i ni ni histoire in na scène caman caman caman caman de b'a la a ko ninnu kan a ko ninnu kan donc sisan aya ni awa donc aya ye buramuso kɔrɔba ye awa ye buramuso fitinin ani ahmed o de ye denkɛ ni cɛ ye mais ahmed nin kɔni ale kunkolo tɛ an b'a farisogo dɔw ye an b'a kumakan mɛn mais an t'a kunkolo ye ɔn donc sisan parce que ne bolo buktum y'o yɔrɔnin kɛ de pour que ka histoire concentrer aya ni awa dɔrɔn kan awɔ ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ ne hakilinata la u y'o kɛ pour que mɔgɔw ka concentrer olu fila dɔrɔn kan quoi ɔhɔn an ka ahmed ahmed kɔni ale ye ale bɛ yen a kumakan bɛ bɔ mais a tɛ ye quoi ah donc comme toujours buktum tv mɔgɔ ninnu u y'a kɛ pour que bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ a la u ye filimu in kɛ pour que bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ a la et puis nin fɛn in na comme u ka fɛn caman donc muso ka eh, musokɔrɔba ka buramusokɔrɔba ka eh, hakilinata bɛ yen buramuso ani busa- buramuso fitinin ka hakilinata bɛ yen donc euh, ne yɛrɛ kɔni bolo a ɲana a ɲana pour que en fait ka éviter parce que conseil caman b'a la pour que ka éviter ni mɔgɔ min kɔni b'a lajɛ ni hakili ye pour que i ka se k'i ta sɔrɔ a la et puis ko bɛ ko la i mana kɛ buramuso kɔrɔba ye ou bien i mana kɛ buramuso fitinin ye i k'a dabila ou bien i kan'a kɛ ahɔn n'a t'i jogo la a kana don i jogo la n'a b'i jogo la i ka se k'a dabila fɛnɛ ɔhɔn o ko caman bɛ yen o ko caman bɛ yen parce que bi bi in na aya yɛrɛ ka aya aya ye buramusokɔrɔba ye donc a bɛ fɛn caman fɔ eh, reprocher a buramuso fitinin na parce que k'o tɛ yɔrɔ k'o tɛ yɔrɔ a nɔgɔlen don quoi ko buramuso fitinin nɔgɔlen don a tɛ se tobili la et puis k'a b'a ka temps bɛɛ kɛ eh, fɛn lajɛ a b'a ka temps bɛɛ kɛ télé lajɛ la ɔ a tɛ se ka foyi de k'a yɛrɛ ye journée kɔnɔ ɔ e e e awa fɛnɛ donc ale fɛnɛ mun bɛ reprocher a a buramusokɔrɔba la ko o b'a bila ko dɔw la a man ka a da don ko minnu na quoi donc a da bɛ ko bɛɛ la aa donc a bɛ kɛ cogo di diɲɛ diɲɛ bɛ tan de mais ko sigi fɛ kɔni a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn bɛɛ de kan ka kɛ hakilima ye dɔɔni ka dɔ fara i ka dɔnta kan don o don aa parce que tiɲɛ bɛ se ka kɛ ne bolo mais tiɲɛ bɛ se ka kɛ e fana bolo donc il faut que faamuyali de ka sɔrɔ pour que faamuyali ka sɔrɔ sisan il faut que kuma de ka kɛ ɔn kuma de bɛ se ka faamuyali kɛ ɔn an ni dantanfɛn ninnu mun y'an bɔ ɲɔgɔn ma o ye kuma ye donc da b'an kun pour que an ka se ka kuma ka se ka kow ɲɛnabɔ ni kuma ye quoi ɔ épisode dɔ la ne yɛrɛ yɛlɛ bɛ ɲini ka na ne fɛ aya a y'a den ye ni muso wɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ ɛ aya ka wariko o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye dɛ donc a nana buramuso yanni a k'a fɔ buramuso ye pour que o k'a janto a yɛrɛ la ee a ye buramuso fɛn de pour que o ka se ka wari d'a ma comme o ka wari fana tɛ sɔrɔ donc en tout cas buramuso ye wari bɔ dɛ a ye wari bɔ yɛrɛ de a ye wari bɔ non aya ka wariko o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye dɛ aya de b'i sigi miiri la kuma bɛɛ mais ninnu fila bɛɛ ka wariko a en fait Boutoum TV i tun bɛ fɛ ka mun fɔ nin na ko musow ka wariko de tɛ manamanako ye wa ala jɔyɔrɔ ma sa donc sisan

donc maliki fana bɛna i fɛn olu la mais maliki kɔni ale ɲɛda bɛɛ bɛ ye donc ale bɛ ye comme aya ni eh, fɛn bɛ ye cogo min na donc je pense k'o kɔni na u bɛ fɛ ka histoire développer ka se yɔrɔ wɛrɛ ma ka mɔgɔ wɛrɛ ka mɔgɔ wɛrɛ sen don belle-mère ni buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔba ka problème na quoi mais sisan kɔni maliki ale y'a essayer dɛ k'a fɔ k'a bɛ ninnu bila ɲɔgɔn na he mais a bɛna mun sɔrɔ a ɲɛ aw k'o lajɛ ba ye aw k'o lajɛ en tout cas je pense que maliki kɔni ale bɛna ale kɔni ale tɛna to yen dɛ ale tɛna to yen dɛ a bɛna digi ale la dɔɔni ah donc nin de kun ye nin de nin de kun ye bi baro ye aya ni awa donc belle-mère eh, buramuso fitini ani buramuso kɔrɔba baro ye en tout cas aw kɔni k'a lajɛ conseil caman caman de b'a bolo conseil caman caman de b'a kɔnɔ donc a y'a lajɛ et puis a y'a fɔ n ye aw hakilinata kɛra mun ye a ko la aya ni awa ka ko la donc aw k'o fɔ ne ye et puis aw yɛrɛ buramuso ko ni buramuso fitini ni buramuso kɔrɔba ko o bɛ cogo di aw bolo aw k'o kuma ɲɛfɔ ne ye ba ye a problème foyi t'a la a ye nin bɛɛ bila commentaire kan mhm. a y'aw janto aw yɛrɛ la a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la covid ko in a ma nɔgɔn aa a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ n'ala sɔnn'a ma aw kana ɲinɛ dɛ a k'a partage k'a partage k'a partage a k'an bɛn